okoro bute ukwu na-eri ude n'ebe ebe eke n'iji biko mbara mbeja ọdụkwa akwa n'ịbọ anyị payịrị omenala iji ijetigoro be bute ukwu na-eri ude na ebe ebe eke n'iji ndị na-etiji na-eketakwa ha ewere mba ngwere na-aga iduru na-ebu na ọ na-ahụ ụmụ

o were ngaji ta eme kwa ghara ịrị eghe kwa dị nna ekwuokwa m igbo okwu ịtọ kwughị na obiko mbara meja buru m ụzọ buru odo were mbago na nga bụ nwa ọrụ. onye buru ụzọ buru odo ya ma goji ije gori oru

ndị ji na ndị ji na nkute were mbaze na-ana aka ọ dịka ya bụrụ agụ na-aba agụ ndị be anyị ndị okpomezi godoro na-ekwu egede ya ukwu na-ebute eri ude n'ebe ebe ebe n'ishi ọ bụ na m na ịma ngwa ngwa na ngwara ka yi ma ga na-eyi ugbu na si ndị mụ na-agboro mgbada atụwa ya n'ibe oro oro oro oro oro

Ọwa Festus Akedi Igbo oke mmiri na-ebu ogwe n'ume ezike Ọwa Chief S.O. Ata eze kwesịrị anyị kenele Chief Augustine na Lolo Sylvia Anijelo the professional engineer Ochendo one Ọwa Chinedu Onyemechi

papa dọkịta dọkịta nwunye m ogbu na agodo ogbu mụ kọlins enu ogbu na agodo ndụbụeze wee nudo ogwu obinna wee nudo ogwu ogbu mụ ndị be aka ha ri ihu eze odu mụ ndị okpomezi godoro na-ekwubu egede ọzọ ga-ebido ogbu ebu na-ebu uduchi onye ọzọ were aka rịbaji ogbu were ibute wee rirere m opu ọzara kwuweri ọzara ngorima ọzara ya ezegbiro were ọdụ dewere n'ama ọzara ya biri chitekere ana ị bịara ọkụkọ anụ ọkụkọ ọgụgụrị mkpụrụ ogo oyi ga-eji wekoriola na wewe nwe

anyị ekuo famili akụ ewebe bụ ọ na-ebu chidi ekwu chiadọkwa nụrụ ụbọ anyị ekuwe chimaobi ekwu o ji ego egbo ọgụ anyị ekuwe sụwapụ sọpụrụ chukwu ekwu ọzọ chifu lo okoro ọbata obie one n'ebe wee reverend fada antoni okoro fada tibọ ọka o buru ụzọ anyị kuwe chifu emeka okoro nwata a na-aya eze anyị kuwe dọkta sistus ekwu nwa chinemere uwe chifu emeka ngwu akịja iji abịa wan n'ebe anyị kuwe chifu obinna ngwu aka na-echebe ego wan n'ebe chifu daniel agụbuche agụ na-eye agụ nri wee chifu justin agụbuche ọbata obie onye si eme ka ekwesị akpụ ya ahụ

mgboro ma biko gbara m aka. asụrụ omenala ha dị n'igbo dịrị n'oyibo okwumo anyị na-ata ya ogozi chite okike ugwu dịba jiri ha na dịba oro ọzara agụ ọzara ekigbu na ebe ọ na-eme azagbu na ọzara bụrụ eyi

anyị akpọ ifeanyị ọzọ chairman ebe united kingdom ezigbo mmadụ anyị akpọ chief rome anị ọzọ anị na-efu anyị kpọ prince eric anị ego na-arị ugwu ogene one of ogene anyị akpọ wilfred anị owere ndị igbo omepụrụ ụmụ ogbenye anyị akpọ dọkta uchenna ekwueme

ahịa Enugu na London mkpụrụ ọrụ ụmụ Igbo anyị akpọ Chief Dominic Ani Dom Wadom Thunder agbara ka igwe anyị kelele anyị akpọ Chief Emeka Okoronkwo Okonta Bobby na Marcel a wee kpọọ Chief Paul Oyama a sịrị nke onye chiri ya zelu

ọkụ onye bụ ọzọ mba na amakụ n'uyo ọha na-eriri ọzọ n'ihe ogwugwu riri ogwugwu anyị eyiwe akụ n'ibe bubi nsatọ mkpokoro ose ejughị agbụgba ụgbọ owo ya n'ụkwụ

odobunu ụgwọ bụ shego deje ekwe n'oge na-eje dute ya ọ dịgwazi adịgwa shiri n'ogoro n'ogo anyị ekele igwe be ya ogbu na agodo igwe nwunye m ogbu na agodo igwe siri iri ọgba ọzọ ọzọ ijiji a na-amụrụ mma anyị ekene dọkịta uchenna ọbụ ọzọ ọzọ igbo ndụ be anyị une m obodo oge ihe nile egwu ogbo mụ ọrụ iwe ezu

bụrụ ya ọzara mgbe gboo ọ bụrụ ebere ịgụ egwe m ekene bụ ikiri bụ egwu ọgụ ṅụghị ụmụ ọkpara gị dị ugwu were awụrụbụna biko mara meja nabana na ana m ọza me na ya ebido ka ekpere zechite oge ga-egbere ka emere taa cha anyị